bɛ yen sa ɲɛ ka misɛn nka bolo ti su a la abada lezi o ti kɛ u taatɔ u ni gurupu dɔw bɛnna olu bɛ ɲɔgɔmɛ ɲini na olu ka ɲɔgɔmɛ tununna kitabu dɔnni bɛ yen n'o ye kalan ye mɛ dɔnni yɛrɛ yɛrɛ fana o ma sɛbɛn ahan kalan kalan sɛbɛnlen don dɔnni yɛrɛ yɛrɛ aa dɔnni dogolen don dɛ dɔnni dogolen don ala ye dɔnni dogolen an'a bangenen ala y'a di denmisɛnnin ninnu ma dɔ ka ɲɔgɔmɛ tununna u ni ɲɔgɔmɛ ye u ni cɛ ye ɲɔgɔn ye olu bɛ ɲɔgɔmɛ ɲini na u ko a ma ko karisa aw ma bagan dɔ tununen ye wa yɔrɔ ɲɔgɔmɛ tɔgɔ ma fɔ dɛ aw ma bagan dɔ tununen ye wa kelen ko ko ɲɔgɔmɛ tununen ye ko tɛ de ye tɔ kelen ko ko est ce que ɲɔgɔmɛ in tɛ ɲɛ kelen ye tɔ kelen ko ko est ce que ɲɔgɔmɛ in sen kelen t'a dimi ɲɔgɔmɛtigi ye denmisɛnninw poron n ka ɲɔgɔmɛ bi yɔrɔ o yɔrɔ a ye na n'a ye ne de ko n ka bagan tununa saga ye bagan ye ba ye bagan ye fali ye bagan ye misi ye bagan ye ne ma ɲɔgɔmɛ ko f'aw ye mɛ e ka sin k'a fɔ ɲɔgɔmɛ tununnen don e yɛrɛ k'a fɔ ɲɛ kelen don e k'a fɔ a sen cɛnnen don o tɛ dɔnni ye dɛ n ka ɲɔgɔmɛ bɛ yɔrɔ min na a ye na n'a ye a ye denmisɛnninw minɛ u ye ɲɔgɔn sɔsɔ ka ɲɔgɔn sɔsɔ komi olu kun tɛ kiri tigɛ u yɛrɛ la mhm. faama bɛ yen mhm. directement u ye ɲɔgɔn minɛ k'u bɛ taa faama fɛ yen mhm. denmisɛnninw yɛrɛ ko cɔ anw yɛrɛ tun bɛ faama in kan u taara se yen faama ye denmisɛnninw koron k'u ka si u sira ka t'u jɔ tiribinali la k'o bɛn'u juger o ye ɲɔgɔmɛtigi ɲininka ko e y'a dɔn cogo di ko ɲɔgɔmɛ bɛ ninnu bolo ɲɔgɔmɛtigi ko u ɲininka ɲɔgɔmɛ b'u bolo kun min na u bɛn'a fɔ u ye denkɛ fɔlɔ ɲininka k'aw y'a dɔn cogo di ko ɲɔgɔnmɛ de kun tununna o k'u ma ko ni ɲɔgɔnmɛ tununna ko a bɛ dumuni kɛ mɛtiri kelen kelen de ye se para ɲɛ kelen kelen a bɛ bin tigɛ o de la ka taa o ye ɲɔgɔnmɛ tununnen taamacɔ de ye a ko ne y'o de dɔn dɔnni na n fa ye n don dɔnni sira min kan n fa ma n nɛgɛn a ye n kalan de n y'o de dɔn o dɔnni sira kan o y'o sɛgɛsɛgɛ o y'a sɔrɔ tiɲɛ don ni ɲɔgɔnmɛ tununna a bɛ balo tigɛ un mètre un mètre ko e min ko ko ɲɛ kelen don e y'o dɔn cogo di k'a sɔrɔ ɲɛ kelen don a ko ne y'o dɔn ko ɲɛ kelen don parce que a bɛ bin tigɛ kɛrɛ ni kɛrɛ de fɛ ɲɛ min tɛ yeli kɛ o ko tɛ tigɛli kɛ donc o la bin a bɛ bin tigɛ kɛrɛ kelen ɲɛ min ka ɲi o de bɛ yeli kɛ ɲɛ min man ɲi o t'a ye o aa e yɛrɛ min ko y'a kolo ko doni bɛ fɛn dɔ kunna k'o tilancɛ bɛ ɲɛ kelen kɛrɛ la tɛrima faamu de kojugu bon donc o la ni ɲɔgɔnmɛ ɲɛ kelen man ɲi a bɛ dumuni kɛ kɛrɛ de fɛ sabula ɲɛ min tɛ yeli kɛ o tɛ bin ye o a ko o de la ne ko ɲɔgɔnmɛ ɲɛ kelen don a ko ɲɔgɔnmɛ ye sen kelen ye e e min ko sen kelen don i y'o dɔn cogo di a ko parce que ne b'i sen saba ye o bɛ dugu tigɛ min man ɲi o o nunkun b'i da dugu la a ko jateminɛ de ye anw kɛ ka nin fɔ sinɔn anw ma cɛkɔrɔba ka ɲɔgɔnmɛ ye aa kalan ka di kalan ka di dɛ Kalan ka di dɔɔni. n'i y'a ni barika sɔrɔ a ka di dɛ Walahi. ala ka barika d'a ma Allahumma amin. faama ko ɲɔgɔnmɛtigi ma a ko e ka taa i bɛ nkalon da ninnu de la sinɔn i ka ɲɔgɔnmɛ t'u bolo ɲɔgɔnmɛtigi sigira a kɔ faama ko a ka gadikɔriw ma a ko an mɛnna dɔnnibaga dunan mara la nin denmisɛnnin kunkolo gɛlɛn ninnu an ma ninnu ɲɔgɔn ye sini u nana min kama an b'a ɲɛnabɔ faama ye u ladon so kɔnɔ ni dunan nana fɔlɔfɔlɔ an tun bɛ dɔ bila o kɛrɛfɛ o bɛ jateminɛ kɛ n'u ye o min taara jateminɛ na denmisɛnnin damadɔ tora baro la aa dɔ ko ko takula min nana di an ma an ye takula min dun walima an ye to min dun aw bɛ hakɛ to kuma na cogoya de don ko an ye takula min dun ko muso min bolo bɛ ji la k'o de ka takula gulalen don faama ka garidikɔri y'i yɛrɛ kɛ sunɔgɔbagatɔ ye sabula o bɛ ka kumakan aransere de ni dugu jɛra faama b'o de ɲininka ale k'o tuma na an ye takula min dun ko muso min bolo bɛ ji la k'o ka takula gulalen don ɛ dɔ in ko ko sani ka baga o takula gilalen ma ɛɛ sogo min dira a ma sogo nin ye wulu sogo ni saga sogo ɲagaminen de ye tɔkelen ko ɛ sani aw k'a fɔ sogo ye wulu sogo ni saga sogo ɲagaminen ye a ye di nɔnɔ min dun di in bɔra kaburujo de la o denkɛ sabanan ko ten denkɛ naaninan ko ko sani aw ka don o bɛɛ la faama yɛrɛ min y'an bisimila n k'o ye ɲama den ye halala tɛ o fɔ man di aa u ye fɛn fɔ aa u y'a fɔ dɛrɛ aa dugu jɛra cɛ bolila ka taa masakɛ fɛ yen ka ɲɛnakili feere kelen to masakɛ ko mun kɛra a ko i mɛn i ka dunan marala i ma ninnu ɲɔgɔnna ye a ko ne bɛ min f'i ye u nana nafolo min kosɔn u fa ka cɛn ta k'a d'u ma u ka taa ninnu ye gwacilaw de ye ɛɛ faama ko ayi min bɛ yen i b'a fɔ de ala ko kuranɛ kɔnɔ k'aw kana fɛn bɛɛ sɛgɛsɛgɛ n'i y'a bɛɛ sɛgɛsɛgɛ i b'i malo y'a la o de la tori ko ten ko mɔgɔ b'i pan ko kunna mhm. teri na mɔgɔya kɛ tori b'i pan n'o de ye mhm. a ye masakɛ ladi masakɛ ko ayi a ko faama kuma dɔ bɛ ninnu da mhm. n'i y'a mɛn n'i ka mɔgɔw y'a mɛn i ka fanga bɛ tiɲɛ dɛ u bɛ tigɛ i la faama ko ayi fɛn bɛɛ sɛgɛsɛgɛli man ɲi dɛ n'a bɛɛ dir'i ma kan'a bɛɛ ta kan'a bɛɛ fɔ kan'a bɛɛ kɛ faama ma sɔn a ye denmisɛnnin ninnu wele a k'aw ye min fɔ su rɔ bɛɛ ka segin i ta kan kɔrɔbalen ko ne ma juguma fɔ dɛ ne ko takula min dira a ma muso min bolo bɛ ji la o ka takula gulalen don ko e y'o dɔn cogo di a ko parce que o mana takula fin cogo o cogo takula kɔnɔna nin o tɛ sɔn finni ma hali to to caman bɛ yen a bɛ kurukuru caman bɛ sɔrɔ o de fɛ muso min bolo bɛ ji la i b'a sɔrɔ a ka to kurulen bɛ caya n'i y'a dɔw cɛ ci k'a lajɛ i bɛ muguni sɔrɔ a kɔnɔ a belebele faama ye dumuni dilanna wele ka na a ko ko tiɲɛ don a ko e ta kɛra tiɲɛ ye e k'i jɔ maafafɛn de b'a bolo min ko halala tɛ a bɛ n'o fa o a ye tɔ kelen jɔ kɛrɛfɛ ko e ko cogo di a ko ne ma juguman fɔ ne ko de ko wulu ni saga faralen ɲɔgɔn kan o sogo de dira a ma ko e y'o dɔn cogo di a ko i bɛ saga feerela saga gɛnna de wele a ye saga gɛnna wele ja wulu min kun bɛ saga gɛnna nɔfɛ ka yaala yɔrɔ hali tubabuw fɛ yen mhm. u bɛ aw bɛ hakɛ to u bɛ wulu bila adamaden de la mhm. Mhm. u ko wulu in sura ka bila saga in de la k'o den don u ko e y'o dɔn cogo di a ko parce que wulu sogo sogo tɔw kɛn bɛ da sanfɛ mɛ seli dɛmɛni bɛ dilan cogo min na wulu kɛn bɛ sarasara sogo la ten de a ko n y'o dun n y'a sɔrɔ a bɛ ten. ɛɛ n'i ko i bɛ wulu jeni ka ɲimi a tulu bɛ tasuma fa ko ye aa o don dɛrɛ terima faamu de a k'o de la n y'a dɔn o fɛ a ye sagagɛnna wele sagagɛnna ko tiɲɛ don mɛ faama ma sɔmi fiyewu ka tɔ fila to yen hali bi a y'u ɲininka a ko e min ko ko di nɔnɔ bɔra kaburujo la k'e y'o dɔn cogo di a ko ne y'o dɔn a ko parce que n'i ye di dun i fari bɛ foni tɔntɔn yɛrɛ ni i fari fagalen don n'i ye di dun i b'i galo i yɛrɛ ma di kojugu mɛ di di dɔ bɛ bɔ wo kɔnɔ dɔ bɛ bɔ ŋunun na dɔ bɛ bɔ yiriwo la Kojugu. dɔ bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ di dɔw bɛ bɔ kaburujo la kaburujola di n'i y'a dun i fari bɛ faga de sabula maa fari ti foni kaburujo la a belebele e m'a ye ni telefɔni sonnina dɔrɔn dɔw bɛ to i ka k'i suru dɔrɔn ɛɛ kaburujo sɛbɛ dɔnnen don dɛ o ye wulibali ɔ di nɔnɔ min bɛ bɔ yen hali n'o ma f'i ye n'i y'o dun i fari bɛ faga Fo- fo o di kelen de ka bɔ i kɔnɔ sa sinon i t'i lafiya u ye dibɔla wele ale ko ko wa k'ale kun taara dibɔ yɔrɔ la ale y'a sɔrɔ di tɛ ŋunu kɔnɔ ale segintɔ donna kaburujo la n'a bololankolon kun segira faama tun bɛn'a kɛlɛ de a k'o de kosɔn ale taara di bɔ kaburujo la u y'o bila kɛrɛfɛ u ka lagare ye o min ko faama tɛ laadiri ye ko faama tɛ halala ye a ko e y'o dɔn cogo di cɛnin ko a ma ko faama a k'anw nana don min na e ni anw jɛra ka ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ i y'an bɛrɛ bɛrɛ i nisɔndiyara an kɔrɔ ko nka dugu jɛra dɔrɔn i y'i kɔ don an na k'i bɔra si min na o t'i ko laban faama ko cogo di a ko i ba tɛ yen wa a y'a bamuso wele bamuso ko a ma a ko n den a ko n y'a f'i ye ko sɛgɛsɛgɛ ba man ɲi i b'i malo sɔrɔ a la n ye nin f'i ye danda la bi y'i malodon de ye a ko i fa kun ye faama de ye an ka muso naani furu kira tile de don sinon n'i tun bɛ se ka muso ba kelen ta i b'a ta a ko anw mɔgɔ ba kelen de tun b'i cɛ kunna i fa kunna n'a sera min ma a bɛ se ka san mugan kɛ a ti maga i ka so dɔw ko muso kɛmɛ n'i y'a tɛmɛ dɔ ye bi aa fo san caman sa dɛ a ko san caman kɔnɔna na ne mago jɔra cɛ la a ko i ti i fa den ye dɛ i ye baaraden yɛrɛ dɔ den ye i fa ka garde corps sabula n'o kun de y'a kun di nɔgɔya a k'o den de ye ko sɛgɛsɛgɛ aa i b'a dɔw mɔ ka tɛmɛ dɛ n'i ko i b'i jɔ a dingɛnin bɛɛ da la k'a bɛɛ kɔnɔfɛn si dɔn i na taa woyo fɛ a ko denmisɛnw ma aw fa ye cɛn min di a filɛ nin ye ne hakili la aw nana cɛn ɲini de la ne t'a dɔn aw nana n ka ga tila a y'u gɛn ka taa mɛ mun nana n'o ye ko sɛgɛsɛgɛ ani dɔnni an kana tulonkɛ dɔnni na denkɛ kelen n'a kalanna denmuso kelen n'a kalanna a bɛ fa ta a bɛ jamana ta a bɛ diɲɛ ta vraiment an bɛ tulonkɛ la dɔnni na kojugu kalan mali kalan banna n'i taara ekɔliso kirinkɛrɛn kirinkɛrɛn k'an ka gɛrɛbu kɛ minnu bɛ an denw bila gɛrɛfukɛ la olu denw bɛ erɔpu a ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn b'a fɔ a ye gɛrɛfu kɛ a ye gɛrɛfu kɛ a si den tɛ yan u denw u bɛɛ denw de taa bɛ bila erɔpu jamana na olu bɛ taa kalan yen k'u bɛ tila ka na anw mara bɔn u bɛ taa kalan min kɛ erɔpu jamana kan o t'an ka jamana danbe kalan ye i ma maliyenya tunun dɔ ye wa ni cɛ dɛ ide min bɛ taa don kunkolo la faso bi ide de don t'an danbe ye terima faamu de ɛ aw minnu bɛ girinkajɔ la yan a aw taara a ka diplôme bɔ yɔrɔ jumɛn yan a ma taa yɔrɔ jan na kɔni village yɛrɛ la dɔ ye ne wele ale duguba tɛ ko ko ɛ, ɛ, ne taara arabu jamana jumɛn n ko kabi ala ye n da n taara arabu jamana na siɲɛ kelen o ye maka ye ne ma bɔ mali da fɛ ka taa n k'o kalan diɲɛ jamana si la n'i ye ne weletɔ ye jamana o jamana na o jamana ɲɛ bɔra n fɛ konate na yan n'i ka dɔnni ye n mago bɛ nin na n bɔra gabon sisan hali sisan u ye dati di yan ko n ka segin bɔn mɛ minnu bɛ taga wali jamana na ka taga olu ka ide kalan ka na bɔn k' an bɛna mara n'o ide mali ka retard belebele de nin ye epi fɛn dɔ de bɛ yen fana fo de ka faamu mɔgɔ dɔw de man ka retraite minɛ o ye kumaba ye dɛ kabi ala ye n da ne ka dukɔnɔmɔgɔ si tɛ yen kabini n bangera ka se bi ma ne ka dukɔnɔmɔgɔ si tɛ yen min bɛ sarata baara la parce que ok parce que dɔ kana n'a fɔ ko i b'a sɔrɔ ne ka mɔgɔ dɔ retraite la ne ka maa si tɛ yen min bɛ sarata baara la a tɛ yen mais retraite ye mun ye an ka mɛtiri kɔrɔkɔrɔ dɔw bɛ yen minnu bɛ an ka danbe kɔrɔw dɔn u bɛ mɔgɔya dɔn u bɛ adamadenya tagasira dɔn u bɛ diɲɛlatigɛ tigɛcogo ɲuman dɔn olu dɔw de man ɲi ka bali ye ka bɔ baarayɔrɔ la pewu parce que o dɔw bɛ mara n'u ka dɔnni de ye kojugu mɛ an ka o kalanbaga kɔrɔ si t'a pilasi la sinon o dɔw tɛ retraite tubabu jamana filɛ nin ye n'i ka dɔnni bonyana ka se yɔrɔ dɔ la n'i taara retraite la u bɛ place d'i ma yen parce que u mago bɛ e yɛrɛ de ka dɔnni na bon maliyɛn ti o kɛ bon o yɔrɔ o ye fɛn dɔ ye mɔgɔ dɔw man ka tulu minɛ dɔw bɛ yen hali n'u bɛ saya dilan kan u kan ka ɲininka u ka dɔnni parce que aw mago b'a la walahi donc o, ni dɔnni dɔgɔyara jamana kɔnɔ tiɲɛni bɛ na nafa tɛ sɔrɔ bɔn o tuma na ɛɛ sanu kere ka fala tan ni sa ni min b'a fɛ ka kalan i b'i hakili to nin na ala ka limaniya d'an ma o sisan an b'a fɛ k'i ɲininka parce que i ka kuma caman kɔnɔ an b'a ye i b'a fɔ k'a fɔ ko kow ye daminɛ de ye mhm. eh, yala eh, depuis den fitinin mhm. eh, ladamu kɔfɛ mhm. fa jɔla jɔyɔrɔ la karamɔgɔ an ma se karamɔgɔ bara taga yɛrɛ fɔlɔ est ce que fɛnw bɛ yen k'a fɔ ko n'i y'a di depuis den fitinin ma a b'a hakili diya euh, fɛnw bɛ yen den fitinin yɛrɛ ko tɛ dɛ kabini den yɛrɛ ma na kojugu sabula sɛ bi fa dilan fɔlɔ mhm. ka sɔrɔ ka kili da a la mhm. terima faamu de yɔrɔ nin ye bamanankan kelen dilen ye nka fila don sɛfan fan ti kili ye fan ye sɛ bɛ bugu yɔrɔ min na mais tellement que bamanankan yɛrɛ tununa sɛ bugu yɔrɔ fan an y'o de ta k'o da sɛ kili la ko sɛfan o ye sɛ kili de ye sɛ bɛ kili da yɔrɔ min o de ye fa ye donc sɛ bɛ fa dilan fɔlɔ ka sɔrɔ ka kili da a la a daminɛ na kabini ba garijɛgɛ yɔrɔ kabini ba ka kɔɲɔ don kɔɲɔmuso nana d'i ma a bɛ jɔko fila kɛ jɔko fila la fatiya kalalen kɔfɛ inna anzalnahu fii layilatil kadiri dutigi yɛrɛ e bɛ kɛ alimami ye muso bɛ kɛ alimami falako ye n'i biri a b'a biri a mana perese cogo o cogo a ye nin jɔko fila in dafa ni a ye tahiya kɛ ka salamu bila i b'i tɛgɛ kɔrɔta ala i ye bi kɛ ne ka donba ye i ye bi kɛ ne ka farankan don ye nin ye waliden dɔ de ye a nana di ne ma ala n y'a ɲini i fɛ i k'a nali kɛ hɛrɛ ye ala i ka nafolo di an ma an cɛ sitanɛ ala i k'o barika ban ala i bɛna den minnu d'an ma i ka dɔnnibaga bɔ a la i ka nafolotigi bɔ a la i ka faama bɔ a la i ka den ninnu kɛ dugawu denw ye e bɛ dugawu kɛ k'a mun muso yɛrɛ bɛ dugawu kɛ a ɲɛ fana a b'a mun a bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye o furu kelen kɔnɔ fo ka dugukolo meleke kulusi yoroyorola kɔni e t'o bange muso t'o bange bɔn kabini ye den ka erigilasiw labɛnna maa bɛ se ka awiyɔn wuli ka bɔ jamana na n'a jigin tɛrɛn t'i fɛ yen tɛrɛn de bɛ labɛn fɔlɔ mhm. bɔn kabini ye mm. fa ɲuman bɛ den ɲuman ɲinini ɲɛsigi ye a bɛ denmani ɲuman dɔ ye bɔn n'o kɛra mhm. a bɛ den o den sɔrɔ sa o den bɛɛ bɛ kɛ dugawu den barikaden o denw tɛ aw sɔsɔ don o don a y'a dabila o tɛ kɛ aw ka so foyi. dɔnki ni ba lajɔra wali asiri inali insana lafi kusirin ilalazina amanu wa amilu sɔlihati wa tawasaw bili haki wa tawasaw bi sɔbiri ni muso lajɔra dɔrɔn i yɛrɛ y'a dɔn a lajɔra a kɔnɔma don nin suran in sɛbɛn siɲɛ kɔnɔntɔn i ka misiri kɔnɔ fiɲɛ ji k'a la muso b'a min n'a sera k'a min waati bɛɛ o ka ɲi mɛ n'o ma se ka kɛ hali n'a y'a kɔnɔ fa a la siɲɛ kelen o ka ɲi mɛ a ka a kɛ fiɲɛ na ka to k'a min a lajɔlen ye den kan walahi ɲare n kalila ala la malobaliya fɔlɔ ye den k'a ɲɛ jɔ bangebaga la fo ka dugukolo meleke o den kelen n'i mago b'o ɲɛ o ɲɛkili yeli la fo n'i y'a ɲini sa dɛ sinɔn i ɲɛ n'o den ɲɛ o b'a kun suli malobaliya fɔlɔ ye ɲɛ turu ɲɔgɔn ɲɛ na ye adamaden ka malankolonya bɛ dɔn o de la nin cɛnin ye malankolon de i ma a y'a ɲɛ turu an ɲɛ na cogo a tɛ malo bɔn kira dun ko iza lam tasitahi fasina masita n'i ti malo dɔrɔn fɛn o fɛn ka di y'o kɛ mɔgɔ malobali yɛrɛ nimɔrɔ de t'o la ala yɛrɛ bolo kuwa o de la kira ko min ka di y'o kɛ o tuma na i b'o min den o den kan walahi an bɛ girin ka jɔ min na an den a kɛra zon ye dɛ an den a hakili man di dɛ an den a bɛ ta mɛ mɔgɔ kan ka na fɛn min ɲɛsigilen sɔrɔ n'a fɔra ko e nanen kɔfɛ o ka dilan o ti ɲɛ sɔrɔ o ye wala asiri ye ni ba y'o min ni ala ye o garijɛgɛ den na den bi bange don min na bamuso bi sin min taga don den da n'o ye kininfɛ sin ye a b'a fɔ bisimilahi rahman rahim a dontɔla a da a dontɔla a da sin ye barika de ye sin minbaliya an bɛ segin tiɲɛ ma o a bɛ k'u ye fɔlɔ an ka dɔgɔtɔrɔw y'a godoya ko sin kana di den ma ka caya a bibɔrɔnw bɛ di mɛ sisan o dɔgɔtɔrɔ kelenw ko ko fɔ den ka fa sin na san fila sin gɛrɛgɛrɛ kɔni sadiri diɲɛ cira tuguni kuwa a diɲɛ tɛ yen a bɛna tila ka sinsin di fɔlɔ e yɛrɛ b'a dɔn burusi kɔnɔ den tun b'a sigi bɔgɔ la k'a bolo fa bɔgɔ la k'a dun a b'a bolo fa k'a dun n'i y'a fɔ ba ma ko i den bɛ ka bɔgɔ dun a b'a fɔ ɔhɔn k'a bɛ bɔ banakɔtaga fɛ ko sinji b'a bɔ cɛncɛn o cɛncɛn bi kɔnɔbara la adamaden sinji b'a bɛɛ sama ka bɔ den kɔnɔ mɛ bi den kalo kelen o bɛ opere kabako de don n'i taara dɔgɔtɔrɔso la den kalo kelen o de bɛ opere u yɛrɛ ko den dɔw ma ko naissance ko a n'a wolora den ni bana ti wolo dɛ den ni bana fɛn o fɛn bi wolo o fura bi ba yɛrɛ sin na o faramasiɲɛ ye ala ye o feerebaga ye ala kira ye u ye kira ɲininka ko pourquoi muso n'a bangera dɔrɔn ko sinji tɛ kɛ nɔnɔ ye f'a bɛ kɛ nɛrɛ ye ni den bangera dɔrɔn tile tan ɲɔgɔnna kɔnɔ i b'a ye ba sinji bɛɛ bɛ kɛ nɛrɛ ye a tɛ giriya komi nɔnɔ yɛrɛ kuwa kira ko parce que ko den ni bana minnu bɛ bange ɲɔgɔn fɛ k'o bana fura de bɛ sinji la ko o de la sinji fɔlɔ bɛ kɛ ji salasala komi nɛrɛ kuwa fonɛnɛ fɛ muso sinji ka kalan funteni fɛ muso sinji gilaselen don o firigo bɛ min o bɛ ala de bolo donc ala de ko wa fisɔluhu amayni an ka sin di den ma ka den kɔnɔ fa a ka fara sin na san fila mais ni baw ye diɲɛ kanu ko ni sin dira den ma olu sin bi bin o tuma na u tɛ sɔn k'a don den da den ka sin min tɛ sin bin ko ye min bɛ sin bin i yɛrɛ b'o dɔn ti den ko kɔni ye mais n'i t'a fɛ a ka bin busew bɛ sogo dulon fɛn min na n'i y'o dɔ kɛ ka i sin sɔgɔ k'a juru don i kan na sin tɛna bin o la kɔni a bɛ jɔ bon donc n'i y'a ye hinɛ ti denw na denw ti ɲɔgɔn fɛ u ni banajugu bɛ ɲɔgɔn na u ti baw hinɛ minɛ a den bɛ se ka i ni da cogo di ni ba ye mɔgɔnin kelen min sɔrɔ ko f'i k'o bɔsi ba la ne b'a musokɔrɔbaw dɔn pour que ɲare u ka se ka fɛn sɔrɔ u denw na f'u ka galon tigɛ fɔlɔ ko nin de bɛ n na fo ba k'a fɔ n man kɛnɛ n'a ma ɲa ba bɛ taa dɔgɔtɔrɔso de la a b'a fɔ dɔgɔtɔrɔw ye nin ye n den de ye a ti fɛn di yan n b'a fɛ i ka nin ordonnance sɛbɛn k'a di yan ba bɛ sɔrɔ k'o de jira den la dɔgɔtɔrɔw ko n k'a kɛ tan n k'a kɛ tan i i yɛrɛ joli i den aa kira mana mana fɔ kuma ka donc denw ko aa wo- wulu m'a ta kun ɲa ni ba ka sira dinan na wulu m'a ta kun ɲa walahi bon mais a bɛ sɔrɔ mun fɛ den ti ba sin min hinɛ de b'o la donc a ti ba sin min et puis a ti fa sin fana la min bɛ di u ma ko c'est le vi c'est le va c'est le vivalait o de la den bɛɛ kɛra dɔnden ye olu cɛkɔrɔba yɛrɛ b'o publicité kɛ a n'a furumuso fatumata ko c'est le vi c'est le va c'est le vivalait u bɛ dɔn kɛ denw yɛrɛ bɛ dɔn kɛ ɔ n'i y'a ye an ka denw kolobali bɛ dɔn kɛ karekun na u fara vivalait de la ne turunetɔ ɲamakɔrɔ don dɔ denmisɛnnin fitinin tonton ɲare a ti c'est-à-dire ko a ti san duuru dafa a yɛrɛ ma don jardin na fɔlɔ turunena dɔrɔn o denmisɛnnin dama bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ ɲɔgɔn kunna ko zaban ci ale yɛrɛ min birin bɛ zaban ci la kulusi t'a la a a ti san duuru dafa quoi a a lakolonnin bɛ yen o kɛn bɛ k'a biri ka a bolo don a woro furancɛ ko zaban ci o y'a sɔrɔ zaban ci morceau bɔlen don ne ye mobili kɔrɔnɛri fiyɛ ka dɛsɛ maa min bɛ zaban ci la o bɛ mobili ye wa ɔ ni nin fitinin ye zaban ci n'o bonyana a bɛ sebekolo de ci donc o denw mara tiɲɛna quoi hmm. donc sinji kan ka di denw ma ni sinji dira denw ma bamuso yɛrɛ fana wala a siri i y'o min mhm. o ye den dilanlen de ye o ye den labɛnnen de ye mhm. bɔn n'a bangera o la mhm. sanukuriwuka fala tansa jumadonya fɛ dutigi o dutigi hakili tora a la i b'a ni di nɔnɔ ɲagami ɲɔgɔn na ani nɔnɔ kɛnɛ i b'a di denw ma ni den b'a min a b'i kun suli minɛn kɔnɔ tan o tuma na a mintɔ a b'i kun jan n'a ye tan o ka dɔnni kɔni bɛ kɛ escalier ye a bɛ yɛlɛn yɛlɛn de fo a legelege ko mun ni di nɔnɔ bɛ ɲagami ɲɔgɔn na sanukuriwuka fala tansa a bɛ sabihisima rabikali aala a b'o kɔnɔ i b'a sɛbɛn dɔrɔn siɲɛ bi wolonfila ni fila sanukuriwuka fala tansa donc n'i y'a sɛbɛn ten bi wolonfila ni fila dɔrɔn tumana i b'a ni di nɔnɔ ni nɔnɔ kɛnɛ ɲagami ɲɔgɔn na sɔgɔmada joona fɛ juma n'i ma juma sɔrɔ i b'a kɛ araba ye mhm. donc sɔgɔmada joona mhm. o de bɛ kɛ denw ka daraka fɔlɔ ye mhm. tɛrɛ m'a faamu dɛ tumana ni den min b'a min a b'i kun suli minɛn kɔnɔ tan yɔrɔnin explication ye fo ni e y'a jira mɔgɔw la sa a donc a b'i kun suli minɛn kɔnɔ tumana mintɔ a b'i kunkolo jan n'a ye k'i kunkolo kɔrɔta f'a ka sankolo ye o den kelen kɔni ɲare n'i y'o don kalan na o bɛ kɛ étape par étape de ye o bɛ yɛlɛn yɛlɛn ka taa sa dɛ ayi o tɛ jigin o o ye namara kɛ na a ma gilaso de kulubali don ala ka limaniya d'a ma amina rabi basi tɛ an kɔni b'a dɔn k'a fɔ an taara kosɛbɛ o waati fɛnɛ tɔnin tun bɛ sanga ɲɛ saba boyanko ye dɔ kɛra tari dara e tun b'a fɛ ka kɛ cogo di n'a ɲɛfɔ kɛ aa bisimila a ye Ɔ, ɛ- ɛ, waati kɔni kɔrɔla sa o ɲare ye Ɔ, a- a to ka dɔ fɔ aw fila an an k'u lamɛn Ah, bisimila. Dara- darako don ala ka limaniya d'a ma Ɔ, n'a ɲɛfɔ ala ka laban ɲɛ an kɛ ah ok ɔ e b'a fɛ ka kuma wa Ɔ, ayiwa basi ɛɛ sisan foli ni tanuni ɛɛ an b'a di bɛɛ lajɛlen konate bi kɔni jeliba i- e na kuma o awɔ ɛɛ ne tun bɛ ka ɲininkali laban min kɛ dɔrɔn Ahan.